baara ɲuman minnu n'a b'o ka darajaw kɔrɔta baara ɲuman minnu n'a b'o jurumiw yafa kisi ani nɛɛma m'o ɲini ka kɛ Ala ka cidenba kan a n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba sanumaw ani maa o maa mun mana tugu o la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an b'Ala deli Ala k'an sɔrɔ baara ɲuman kɛlaw cɛla Ala k'an jidi limaniya la Ala k'an jidi kanda la Ala k'an jidi Ala ɲɛ siranya la Ala ka bɛnsenma di an ma fɔta ni kɛta ni ŋaniyataw la ala k'an ka baaraw bɛɛ kɛ ala kama baara ye ala kana sitanɛ niyɔrɔ sɔrɔ an ka baaraw la an ka jamana ala k'a basigi ala k'a kolo suma ala ka lafiya la a kɔnɔ ala ka hɛrɛ la a kɔnɔ ala ka cɛbɛn ni kanbɛn ala ka o sabati jamana in kɔnɔna la Ala k'an bɛɛ sigiyɔrɔ laban kɛ jannatul firdaws ye ka sɔrɔ n'an ma fɛsɛfɛsɛ ka sɔrɔ n'an ma ɲangi ni ye masa taala ka jɛn ye an b'an badenw ka ɲininkaliw bisimila ka Ala deli Ala ka bɛnsenma di an ma jaabi ɲuman na k'a kɛ jaabi ye Ala ka jɛn bɛ sɔrɔ jaabi mun na Ala k'o k'an ye Ala k'an bɛn sawaba ma. Alahu taala de bɛ danni kɛ cogo la cogo min ye ale ala taala diya wa ala taala bɛ sugantili kɛ cogo la cogo min ye ale ala diya a ka sugantili kɔnɔna la a ye fɛn dɔw suganti ka fisamantiya dɔw di olu ma o bɛ bonda bɛɛ lajɛlen na ala taala ka danni kɔnɔ ni hali hadamadenw ta k'o lajɛ i b'a mɛn ko ala kira sala danfɛnw la fisamanci don awɔ adamaden bɛɛ ka fisamanci don cidenw ka fisamanci don nabi ɲumanw ka fisamanci don i b'a sɔrɔ o nabi ɲuman ninnu cɛla tuguni nabi ɲuman dɔw bɛ fɔ minnu ma ko ulul azmi olu fana ka fisa ni ciden tɔw ye awɔ o cogoya kelen fana la Alahu taala ye don minnu dan dɔgɔkun kɔnɔna na n'o ye tile wolonwula ye a ye jumadon fisaya ka tɛmɛ don tɔw kan o cogo kelen fana la san kɔnɔna la ala ye kalo naani suganti k'o kɛ lahɔrɔma kalo ye ala b'o fɔ an ye suratu tawba kɔnɔna la inna iddata shuhuri indallahi isna ashara shahran

olu ye lahɔrɔma kalo ye kalo tangalenw kalo bonyalenw k'an kana an yɛrɛkun tɔɲɔ o kalo ninnu kɔnɔna la ka san kɛ kalo tan ni fila ye ka lahɔrɔma kalo naani suganti a la k'o de ye ala taala ka diinɛ ye diina mun ni a tilennen don o lahɔrɔma kalo naani mun ni o bɛ san kɔnɔna la nin kurana aya y'a ɲɛfɔ anw ye kalo jumɛn ni kalo jumɛn don alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ bɛ sahihi musilimu kɔnɔna la abu bakarata de b'a lakali anw ye ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko san ye kalo tan ani fila ye kalo naani b'a la mun ye laharama kalo ye o laharama kalo naani mun bɛ san kɔnɔna la saba tugulen don ɲɔgɔn na kelen o b'a dan ma saba mun tugulen don ɲɔgɔn na o ye dulukada n'o ye selifurancɛ kalo ye ani dulhijja n'o ye seliba kalo ye ani muharamu n'o ye jɔnminɛ ye a naaninan o kelen b'a dan ma o ye arajaba ye o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka nin walawalani kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko nin kalo minnu fɔlen filɛ ninnu de ye lahɔrɔma kalo ye mun ye selifurancɛ kalo ye o tɛmɛna seliba kalo o fana tɛmɛla an filɛ nin ye kalo min kɔnɔna na o ye jɔnminɛ ye n'o ye muharamu ye ni dɔw b'a fɔ ko sanyɛlɛma kalo o fana ye laharama kalo saba min tugulen don ɲɔgɔn na o ye o saba laban ye n'o banna sa laharama kalo wɛrɛ tɛna na tuguni fo arajaba mana se wagati min na alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a walawala an ye taa nin cogo la nin kalo ninnu k'a fɔ ko al-ashhurul hurum n'o de kɔrɔ ye ko lahɔrɔma kalo hɔrɔma kɔrɔ de ye k'a fɔ ka fɛn tanga fɛn minnu tangalen don o la a fɔra nin kalo ninnu ma k'a fɔ ko kalo tanganen ka d'a kan a tɛ bɛn maa ka kɛlɛ kɛ a kɔnɔna la kɛlɛ tɛ kɛ a kɔnɔna la ala taala b'o f'an ye kuranɛ kɔnɔna la wa yas'alunaka ani shahril harami kitalin fihi O bɛn'i ɲininka e ala ka ciden lahɔrɔma kalo kɔnɔna na yala kɛlɛ bɛ yen wa ka d'a kan o tun tɛ fɛn lakodɔnnen ye nka larabuw ye kɛlɛ k'a kɔnɔ minnu kɛ ka filankafoya ni dantɛmɛ k'a kɔnɔ o ka kɛlɛ bɛ kunbɛn n'a ɲɔgɔn ye hali n'o y'a k'a kɔnɔna la o la lahɔrɔma kalo ye kalo ye kɛlɛ tɛ k'a kɔnɔna la mɔgɔ tɛ bin mɔgɔ kan a kɔnɔna la ɔ nin ye a ko ka wele ko laharama kalo nin ye o yɔrɔ in ye o la baara ɲuman n'i y'o k'a kɔnɔ a sara ka ca i n'a fɔ baara jugu fana a jurumu ka bon ka d'a kan n'i ye baara ɲuman k'a kɔnɔ waati fisamantiya o bɛ fara baara ɲuman yɛrɛ fisamantiya kan o b'a to baara ɲuman sara bɛ caya n'i ye baara jugu fana k'a kɔnɔna la waati bonya i y'o cɛnni mun kɛ ani baara jugu in fana i y'o mun kɛ o fana bɛ kɛ sababu ye k'a to jurumu bɛ caya i ka a kɔnɔna la o de kosɔn ala taala y'a fɔli min kɛ fala tazlimu fihinna anfusakum k'aw kan'a yɛrɛkun tɔɲɔ ka lahɔrɔma kalo ninnu kɔnɔna la abudulahi bunu abasi ko ko yɛrɛkun tɔɲɔni lahɔrɔma kalo in kɔnɔna la k'a bɛ kɛ ni baara jugu kɛ ye ka d'a kan n'a ye baara jugu k'a kɔnɔ a jurumu ka bon i n'a fɔ baara ɲuman fana baraji ka ca cogoya min na o la k'a fɔ a ma ko lahɔrɔma kalo fɛn mun bɛ o sabat'an ye o ye nin ye w'a fɔla a ma ka da mun kan o ye nin de ye n'o de k'a fɔ kalo latangalen don juguman man kan ka k'a kɔnɔna la kɛlɛ tɛ k'a kɔnɔna la o kama a fɔla ko alashuhuru hurumu lahɔrɔma kalo jɔn man kan k'i yɛrɛkun tɔɲɔ a kɔnɔna la ka fara nin bɛɛ kan Ala taala ye wagati dɔw bila a kɔnɔ mun ye alabato kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw kɛ wagati ye i n'a fɔ heji o bɛ kɛ lahɔrɔma kalo dɔ de kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ an t'o la an'o na ɲɔgɔnna wɛrɛw ala ka faamuko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye lahɔrɔma kalo minnu fɔlen filɛ nin n'o de ye k'a fɔ kalo naani don a kalo naani an ko saba tugulen don ɲɔgɔn na o saba in o ye selifurancɛ kalo o ye hejidenw ka taama wagatiw ye o bɛ taa heji la o wagati la seliba kalo o ye heji kɛ kalo ye an ka sigi tɛmɛlen kɔnɔna la an ye alakira ka kumakan dɔ fɔ o la sallallahu alaihi wasallam mun bɛ tali kɛ o tile tan fɔlɔ fisamantiya la n'o bɔra yen jɔnminɛ fana o bɛ na n'o ye muharamu ye ɔ o jɔnminɛ mun filɛ nin alakira sallallahu alaihi wasallam a ye fisamantiya kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ fɔ jɔnminɛ kun kan a fisamantiya ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam abudulahi bunu abasi b'a lakali an ye ka bɔ a yɔrɔ i n'a fɔ musilimu y'a fɔ a ka sɔhihu kɔnɔ cogoya min na ko alakira ko kisi ani nɛɛma b'a ye ko kalo mun ne o sunni ka fisa alahu taala yɔrɔ ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan sunkalo kalo kɔfɛ ko saharulahi alimuharamu k'o ye ala ka kalo ye kalo mun n'o de ye jɔnminɛ ye alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam o la n'i ye hadisa in ta k'a lajɛ i bɛ bɔ ni fɛnba fila ye a kɔnɔ a fɛnba fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ alakira y'a suganti k'a kɛ sundon kalo ye ka d'a kan ale sun fisamantiya ka bon ni kalo bɛɛ sunni ye sunkalo kalo kɔfɛ kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam kɔrɔ i ka tile kelen don jɔnminɛ kɔnɔna la a fisamantiya ka bon ni sun donni ye wagati bɛɛ lajɛlen na mun tɛ sunkalo kɔnɔna ye kira ka kumakan b'o jira an na sallallahu alaihi wasallam o la ɔ fɛn filanan ye juman ye mhm. kira y'a weleli mun kɛ ko saharulahi ala ka kalo mhm. a dɔnnen don k'a fɔ san kalo tan ni fila bɛɛ ye ala ka kalo de ye nka ka nin kɛrɛnkɛrɛnya k'a wele ko saharulahi mhm. ala ka kalo o bɛ fisamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen di nin ma ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a tɛ nin fɔ ten a yɛrɛ ma ala ta'ala de y'a ladɔnniya la o kɔrɔ ye ala ye kalo min suganti san kɔnɔ k'o kɛ ale ala yɛrɛ ka kalo ye o ye jɔnminɛ kalo de ye o de kama kira y'a wele sallallahu alaihi wasallam ko saharulahi ala ka kalo o la ni ala ka kalo alakira ye o tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen da nin na o ye fisamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o da la fɔlɔ a tɔgɔ ye k'a fɔ ko ala ka kalo kalo bɛɛ ala ka kalo ye ale kɛrɛnkɛrɛnya la ni a ye ka da bonya kan kelen a filanan sunkalo kalo kɔfɛ sun donni fisamantiya ka bon kalo min na ka tɛmɛ kalo bɛɛ ta kan o ye nin kalo in de ye n'o de ye jɔnminɛ kalo ye o la nin ye fisamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen ye min nana ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam koɲɛ na ani o don fana bilala kɔnɔ don min b'a la ni silamɛw ka donba dɔ don n'o ye ashura ye n'o y'a kalo tile tannan don ye o min filɛ nin o fana ye a la fisamantiya yɔrɔ dɔ ye nin saba min fɔlen filɛ nin nin wasalen don kalo in fisamantiya sabatili la an bɛɛ lajɛlen ye ale kalo de sunni ka di ala ye ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan sunkalo kɔfɛ ale de tɔgɔ ye k'a fɔ ko ala ka kalo wa ashura min ye ala ka donba ye san kɔnɔna la o fana bɛ ale kalo de kɔnɔ i n'a fɔ seliba kalo arafa don b'o kɔnɔ cogoya min na nin fana bɛ muharamu kɔnɔ jɔnminɛ kɔnɔ cogoya kelen de la o la nin b'a jira k'a fɔ ko kalo in ye kalo fisamanti ye alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam Kalo in kɔnɔna la maa ka kan k'i ɲɛsin alabato min ma ni kira yɛrɛ ye o daraja fɔ an ye o ye sun donni n'o ye juman ye k'a sun ka d'a kan ko kalo min sun ka fisa ala yɔrɔ ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan sunkalo kalo kɔfɛ ko o ye jɔnminɛ kalo ye min ye ala ka kalo ye o la kira ye sun fisamantiya fɔ nin hadisa in kɔnɔna la k'a sun ɔ mun y'a sunni ye sa dɔnnikɛlaw ko k'a bɛ bɛn mɔgɔ k'a bɛɛ sun a bɛ bɛn i k'a caman sun a bɛ bɛn i ka dɔ sun a la n'i dɛsɛla fɛn bɛɛ sunni na a kɔnɔna la i kana dɛsɛ a tile tannan sunni na ni min filɛ nin ye sun donni a kɔnɔ o de ye baara la fisamanti ye jango alakira sallallahu alaihi wasallam a ye a ni dɔ wɛrɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ hadisa kelen in kɔnɔna la A ko ko wa seli min fana ka fisa ni seli bɛɛ ye farida seli kɔfɛ k'o ye sufɛ nafila seli ye alakira ye nin fila de fɔ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam o la n'i y'o lajɛ sufɛ nafila seli dɔ ye alakira ɲininka a la ko ala ka ciden sufɛ nafila seli koɲɛ bɛ cogo di alakira ko salatu layli mathna mathna sufɛ nafila ko jɔko fila fila don o kɔrɔ ye n'i sera ka hakɛ mun kɛ fila fila la o ye garisɛgɛ ye o b'a jira fana k'a fɔ jɔn minɛ kalo in ale de sun fisamantiya ka bon ni kalo bɛɛ sunni ye sunkalo kɔfɛ ɔ n'i sera ka hakɛ mun k'a la o ye garisɛgɛ ye n'i sera k'a bɛɛ sun alihamdulila o cɛ ka ɲi n'i yɛrɛ dun ma se a bɛɛ sunni na i ye caman sun a na alihamdulila o fana o cɛ ka ɲi ka fara nin kan a dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ ɲininkali kɛ ɲala alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ jɔn minɛ sun ka caya wa wali a tun b'a bɛɛ sun wa o jaabi ye duman ye ayi kira tun tɛ jɔn minɛ sun ka caya ka da mun kan ayisatu ka hadisa bɛ yen min bɛ buhari ni musilimu kɔnɔna la ko ale ma alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ye kalo sun fo k'a foori fo n'a kɛra sunkalo kalo ye kelen wa ale ma alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ye sun don ka caya kalo kɔnɔna la ka tɛmɛ sunkalomakɔnɔ kan ko alakira tun b'a bɛɛ sun fo k'a tɔ to dɔɔnin o kɔrɔ ye alakira ka jɔn minɛ sunni o ma sabati ka bɔ a yɔrɔ sahabaw ka lakali la a muso ye mun lakali an ye o de ye k'a fɔ k'a tun bɛ sunkalomakɔnɔ de sun ka caya ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan sunkalo kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a ka kɛwale lajɛ an'a ka kumakan k'o ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu fila a bɛ ɲɔgɔn fɔ ma ɲɔgɔn yan a ko kalo mun sunni ka fisa ni kalo bɛɛ sunni ye o ye jɔn minɛ ye sunkalo kɔfɛ k'o de ka fisa ni kalo bɛɛ sunni Nka ale yɛrɛ tun bɛ sunkalomakɔnɔ de sun ka caya a tun tɛ jɔn minɛ sun ka caya mun y'a to o kɛra an bɛ segin dɔnnikɛlaw ka kumakan ma alimamu nawawi rahimahullah musilimu sarihu la ale ye jaabi dɔ di nin na a ka jaabi fɔlɔ ye duman ye lianna nabiyya sallallahu alaihi lam yaalam fadula siyamil muharram ila fi akhiri hayatihi a ko ala ka ciden kisi ani nɛɛma b'a ye a ma jɔn minɛ kalo sun k'a cɛya i n'a fɔ a ye sunkalo makɔnɔ sun k'a cɛya cogo min na o sababu de ye k'a fɔ alakira ma jɔn minɛ kalo fisamantiya dɔn fo a ka ɲɛnamaya laban o mun filɛ nin ye abudulayi bun abasi ka hadisa b'o jira anw na k'a fɔ k' alakira salalahu alayhi wa salama a nana madina min kɛ a ye a sɔrɔ ko yahudiyaw fana tun bɛ madina o bɛ jɔn minɛ don bonya o kibaru fɔl'a ye ko yahudiyaw bɛ don in bonya ni nasaraw alakira ko ko n' ala ye n balo ka se san wɛrɛ ma n bɛna tile kɔnɔntɔn ani tan sun o san wɛrɛ in y'a sɔrɔ alakira fatula salalahu alayhi wa salama o la nin hadisa in bɛ jirali kɛ k'a fɔ alakira salalahu alayhi wa salama jɔn minɛ don fisamantiya o ma di jɔn minɛ kalo fisamantiya o ma d'a ma joona hadisa in b'o jira anw na a ye kalo sunni fisamantiya fɔ nka a yɛrɛ m'a baara o la n'a y'a sɔrɔ alakira y'a dɔn a ka ɲɛnamaya laban de la a y'a dɔn jɔn minɛ min na o jɔn minɛ kunbɛ y'a sɔrɔ a fatula a tɛ se ka k'a ka baara kɛta la kelen nin ye dɔnnikɛla dɔw ka fɔlen ye ko kira y'a fisamantiya dɔn ala y'a dɔnniya d'a ma a ka ɲɛnamaya laban de la o de kosɔn ale ma tile kɔnɔntɔn yɛrɛ sun a kɔnɔna la a tun bɛ tan de sun a ye tan sun a ye layidu ta k'a bɛna kɔnɔntɔn sun n' ala ye san wɛrɛ se k'a to balo la o y'a sɔrɔ a tɛ balo la salalahu alayhi wa salama o la o b'a jira k'a fɔ ko alakira a dɔnniya dil'a ma kɔsa fɛ de k'a fɔ ko nin kalo in sunni fisamantiya ka bon nin ye Imamu Nawawi ka kɔrɔfɔ ye a kɔrɔfɔ filanan ye duman ye tuguni o de ye k'a fɔ k' alakira salalahu alayhi wa salama a ka sunkalo makɔnɔ sunni ka caya ko kun tun ye ka a musow sen don ɲɔgɔnya sun na ka da a kan ayisatu ko ko sunjuru tun bɛ kɛ ale ayisatu kan na a tɛ se ka sunjuru in sara alakira ladonni sababu la fo sunkalo makɔnɔ mana don ale b'a teliya k'a ka sunjuru sara o la dɔnnikɛla dɔw taar'a la ko alakira salalahu alayhi wa salama a ka sunkalo makɔnɔ sunni ka cɛya ka tɛmɛ jɔn minɛ kan ko sababu ye k'a fɔ sunkalo makɔnɔ o tun y'a musow ka sunjuru sara wagati ye a tun b'o sen don ɲɔgɔnya sunjuru sara in kɔnɔna la Nka n'i ye nin kɔrɔfɔ in bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye an ye fɔlɔ min fɔ ne Imam Nawawi y'o fɔ i b'a ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in de ka giri kosɛbɛ fɛn min dɔnniya dila Alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya laban na a tɛ se ka o baara i n'a fɔ min dɔnniya dila a ma a ka ɲɛnamaya daminɛ la n'i taara hali heji bonda la kira ye heji kelen dɔrɔn de kɛ nka a ye sunkalo caman sun ɔ sun dila a ma joona heji dila a ma kɔsa fɛ de a ye san fila de kɛ heji dila a ma san fɔlɔ a yɛrɛ ma taa heji la o la a ye Abubakari Siriki bila silamɛw ɲɛ ka taa san filanan de a taala o kɔfɛ Alakira fatula sallallahu alaihi wasallam heji wɛrɛ ma kɛ a ɲɛna a dun ye heji samatiya fɔ o cogoya kelen fana don nin kalo in n'a dɔnniya a sun don samatiya dila dɔnni dila Alakira ma a sun samatiya o dɔnniya dila Alakira ma a ka ɲɛnamaya laban de la e tɛ ka o sɔrɔ kira ka kɛwale la i b'a sɔrɔ a ka kumakan de la ɔ dɔnnikɛlaw bɛ kaida dɔ fana di an ma ko Alakira sallallahu alaihi wasallam n'an y'a ka kumakan ye an'a ka kɛwale ko olu fɔra ɲɔgɔn kɔ wali dɔ la ko kumakan y'a manton ta ye kɛwale o dennen don ale yɛrɛ ka lahalaya de la o la n'o don nin kalo in sun ka caya o ye kumakan ye Alakira ye an yamari ni min ye fɔ ma ko as-sunna al-qawliya a bɛ fɔ ko a manton ka kan ka baara kɛ ni o de ye ka tɛmɛ a yɛrɛ ka lahalaya kan wallahu ta'ala a'lam o la a bɛ taa laban duman na kalo in a samatiya bɛ sɔrɔ ni a sun donni ye ka caya baara ɲuman wɛrɛ fana kɛli a kɔnɔ ka d'a kan lahɔrɔma kalo don sun fisayala yɔrɔ min na baara ɲuman wɛrɛ fana bɛ se ka fisaya o yɔrɔ la o cogoya kelen na ka d'a lahɔrɔma kaloya kan nka sun a kɔnɔna la ka caya o de ye waliya ye Alakira ye min samatiya fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko a sun donni ka fisa ni kalo bɛɛ sun ye fo n'a kɛla sunkalo kalo ye ala k'an dɛmɛ sun caman donni na a kɔnɔna la ka kalo in ta k'a kɛ jaga bɔ waati ye sariya la baasi t'a la nka Ɛɛ silamɛya ma wagati kɛrɛnkɛrɛnya ko jaga ka kan ka bɔ o la i ye nafolo min sɔrɔ ni jaga ka kan ka bɔ a la n'a sera jaga hakɛ ma o san yɛlɛma mana se ni san kelen de tɛmɛna a kan jaga bɛ bɔ n'o bɛnna nin kalo in ma fɔ la banna nka n'o ma bɛn nin kalo in ma a bɛna bɛn kalo kalo min ma i bɛ ka jaga bɔ o de la nka ka kalo in kɛ jaga bɔ kalo ye dɔnnikɛlaw ko ko a lasulu bɛ segin ka taa seyidina Usumani ma radiyallahu anhu, naamu, Usumani ka waati la, unhun, ale tun bɛ jagaminɛnaw bila ka taa jagaminɛ kɛ nin wagati de la, unhun, heji banni jɔminɛ mana jɔ, naamu, a bɛ jagaminɛnaw bila ka taa jagaminɛ kɛ ka d'a kan silamɛya ka jaga di cogoya tɛ ko mɔgɔ yɛrɛ k'a bɔ n'i yɛrɛ ye k'a di mɔgɔ ma mun y'i diya, unhun, nka ni silamɛ jamana bɛ yen, unhun, silamɛ ɲɛmɔgɔ o de bɛ mɔgɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛnya ninnu bɛ taa jaga minɛ nafolotigiw bolo n'a nana a bɛ tila ka tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ a n'a ka kan ka don da wɛrɛ minnu fɛ silamɛ jamana de bɛ o baara kɛ i n'a fɔ an ka impôt bɛ an bolo an ka jamana la cogoya min na bi tile in na jaga fana tun bɛ ten de olu ka wagati la o la Usumani bun Afan a tun bɛ jagaminɛnaw bila ka jaga minɛ muharamu de kɔnɔna n'o ye jɔnminɛ kalo ye o de kosɔn o kɛra waleya ye waleya min n'a tora mɔgɔw bolo silamɛw bolo yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma k'a daminɛ Magiribu jamana na n'o ye Marɔku jamana ye ka jigin ka na an ka jamanaw fɛ a kɛra mɔgɔw bolo laada ye o bɛ jaga bɔ a kɔnɔna la jango bagantigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni nafolo b'u bolo sanu warijɛ u bɛ jaga bɔ ka bɛn muharamu ma nka sariya m'a fɔ k'a ka kɛ jagabɔ waati ye n'i ye jaga bɔ a kɔnɔ lahɔrɔma kalo don a fisamantiya ka bon ka da lahɔrɔma kaloya kan nka sariya m'a kɛrɛnkɛrɛnya k'a fɔ k'i ka jaga bɔ a kɔnɔ wallahu ta'ala a'lam jɔnminɛ kɔnɔna na waleyaba minnu kɛra an bɛ se ka a waleyabaw bila minɛn fila kɔnɔ a minɛn fɔlɔ ye jumɛn ye minnu nana hadisa la ni kira ye o sabati sallallahu alayhi wasallam o ye jumɛn ye Bukhari b'a lagali anw ye k'a minɛ ka bɔ Abudulayi ibn Abbas yɔrɔ k'a fɔ ko ala kira sallallahu alayhi wasallam a sunna jɔnminɛ tile tannan don na n'o ye asura don ye k'a fɔra ala kira ye ko dhaka yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan-nasara ko nin don in ye don ye yahudiyaw ni nasaraw bɛ don in bonya ko kira ye ɲininkali kɛ mun de kosɔn yahudiyaw b'a bonya ko ko ko ka d'a kan nin ye don ye ala ye seyidina musa kisi ka bɔ farawuna ka tɔɲɔli bolo ka farawuna halaki ka musa kisi k'o kɛla bi don de la k'olu b'a bonya ka da nin yɔrɔ de kan ala kira k'o la sallallahu alaihi wasallam ko anw de ni musa ka kan ka tɛmɛ aw kan ni ala ye n balo ka se san nata ma n bɛ tile kɔnɔntɔn ani tan fana sun ala kira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam o la n'i ye nin hadisa in kɔnɔna lajɛ yahudiyaw y'a fɔli mun kɛ ko ala ye musa kisi nin don na n'o ye asura don ye n'o ye jɔminɛ kalo tile tannan don ye kira fana tilara k'o sabati kira m'a fɔ can tɛ ne kira tun k'a ye nkalon tigɛ kɔrɔ ye k'a banna nka ala kira y'a sabati sallallahu alaihi wasallam kira y'a sabatili mun kɛ o de ye dalilu ye k'a fɔ ko musa kisila Farauna ma don min na o bɛnna jɔminɛ tile tan ma nin mun filɛ nin ye silamɛya koba dɔ ye mun kɛla a kɔnɔna la nin nana hadisa la n'i taara tarikutigiw bolo olu fana ye ko dɔw fɔ k'o fana kɛla jɔminɛ kɔnɔna la o dɔ ye jumɛn ye seyidina nuhu alayhi salam a ka kulun tuma min na ni kafiriw halakila ala ko wastawat alal judi ko kulun taara sabati judi kulu kan ɔ kulun sabatila judi kulu sanfɛ tarikutigi dɔw y'a jira k'a fɔ k'o kɛra don min na o don bɛnna jɔminɛ tile tannan ma nka nin ma na hadisa kɔnɔ a filanan ye jumɛn ye dɔw fana y'a jira k'a fɔ ibarahima alayhi salam ala y'a ka tasuma kɔnɔ fili fɔ alikurana kɔnɔna la wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibarahima k'ale ala ko tasuma kɛ sumaya ni kisi ye ibarahima ma ɔ nin mun fana filɛ nin ye dɔnnikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ k'o fana kɛla jɔminɛ tile tan don na nin fana nana tariku kɔnɔna la nka ninnu ma na hadisaw la k'i b'a fɔ ko ala kira y'a sabati sallallahu alaihi wasallam walima kira yɛrɛ y'a fɔ nka mun ye k'a fɔ ko seyidina musa alayhi salam ala y'a kisi ka bɔ farawuna bolo ka farawuna halaki ji la ɔ o kɔni o kɛla kira y'o sabati ka d'a kan yahudiyaw y'a fɔ mun kɛ kira ko wa ni ala ye n balo ka se san wɛrɛ ma n fana bɛ na kalo tile kɔnɔntɔnnan ni tannan bɛɛ sun ka ala barikada ala ye musa kisili mun kɛ ɔ musa nana ni diina mun ye ala kɛlɛbagatiya diina de ala kira fana nana n'o de sallallahu alaihi wasallam ni o ala kɛlɛbagatiya ye san sɔrɔ kɛ ni o ala kɛlɛbagatiya ye dɛmɛ sɔrɔ ka a kɛ kafiriw halaki la ka dungew kisi o kɛla don mun na a ka kan o ka kɛ ala kɛlɛbagatiya jɔn bɛɛ ka donba ye o bɛ ala barika da mun na ka d'a kan ala kɛlɛbagatiya ye san sɔrɔ o kɛla don mun na an ka kan ka ala barikada o don na o kosɔn kira y'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam o la nin de ye fɛn ye mun sabatila hadisa kɔnɔna la nka tarikutigiw ye tɔ ninnu fana fɔ k'o fara kan wallahu ta'ala alam an tɛ k'a fɔ nkalon don an tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don ka d'a kan dalilu t'an bolo mun b'a cantigiya dalilu t'an bolo mun b'a nkalontigiya i n'a fɔ ala kira ka kumakan sallallahu alayhi wa sallam a ko k'an kana banisɛlakaw nkalontigiya an kana o cantigiya nka an k'a fɔ ko alahu alam n'an ko ko ala de b'a dɔn o y'a bannen de o la dɔnnikɛlaw ye banisɛlakaw ka o kumakan kɛ kuma duman ye fɛn mun bɛ yen n'a a cantigiyali ma na an ka kɔrɔna kɔnɔ a ma na ka bɔ kira yɔrɔ a nkalontigiyali ma na ka bɔ ala kira yɔrɔ a ma na kɔrɔna kɔnɔ an b'a fɔ la ko alahu alam o kɔrɔ ye duman ye fɛn tɛ kɔrɔna kɔnɔna la min b'a jira k'a fɔ ko nin ma kɛ nin don ninnu na wa fɛn fana tɛ kɔrɔna kɔnɔna la min b'a jira k'a fɔ ko nin kɛla nin don ninnu na fɛn tɛ kira ka sunna kɔnɔ min b'a jira k'a ma kɛ nin don in na fɛn tɛ kira ka sunna kɔnɔ min fana b'a jira k'a fɔ k'a kɛla nin don in na o la n'o don an ta bɛ k'a la duman ye Alahu alam ala de b'a dɔn nka mun de ye k'a fɔ ko musa kisila nin don na fɛn nana kira ka sunna la mun b'o sabati o la an b'o sabati nka tɔ in an b'a fɔ ko alahu alam ala k'an bɛn sawaba ma jɔnminɛ kalo tile tannan sun a tile tannan sun tile tan fɔlɔ tɛ dɛ tile tannan sun o sɛmɛntiya nana ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam o nana ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam i n'a fɔ a bɛ sɔrɔ yen musilimu kɔnɔ cogoya mun na k'a fɔ ala kira ko ko siyamu ashura ko mun ye ashura don sunni n'o ye jɔnminɛ tile tannan ye k'a bɛ san kelen jurumi yafa kɛ jɔn ye ni maa mun y'a tile tannan dɔrɔn sun san kelen jurumi yafa a b'o k'i ye a o don in welela k'a fɔ ko ashura ashura in talen don ka bɔ ashara de la ashara ye tan ye arabukan na o la ashura tile tannan ni maa mun y'a don sun ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ala bɛ jurumi yafa san kelen o jurumi yafa mun filɛ nin ye yala jurumi bɛɛ de ko don wa mhm. wali jurumi dɔw de ko don nin ye dɔnnikɛlaw ka kuma yɔrɔba ye mhm. ka d'a kan hadisa dɔw nana ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallama mun ye k'a fɔ eh, aljumaatu ila aljumaa ka bɔ juma dɔ la ka taa juma dɔ la ka bɔ farida dɔ la ka taa farida dɔ la ka bɔ sunkalo dɔ la ka taa sunkalo dɔ la mhm. ɔ k'olu fila ni ɲɔgɔn cɛ jurumi minnu bɛ kɛ k'o bɛ yafa mhm. ni a tigilama ma don kaba'ira la n'o ye jurumi belebelebaw ye mhm. o la dɔnnikɛla dɔw ko ko ni hadisa in b'a jira k'a fɔ seli faridaw ani juma ni juma ani eh, eh, sunkalo ni sunkalo mhm. olu sun donni ani u bato kɛli o bɛ jurumi minnu yafa o ye fitininw de ye o tɛ belebelew yafa ko ka da ala ka kumakan kan in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima ala ko n'a y'a mabɔ jurumi belebelew la aw bɛ ka bali ka bɔ olu minnu ma a fitinin minnu bɛ to k'ale ala ta'ala bɛ o nɔ datugu k'o kafari aw ye k'aw don donda bonyalen fɛ ɔ nin kumakan in o ko ni ala kira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa in bɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'a jira k'a fɔ ni alabato baara minnu filɛ nin o bɛ jɔn ka jurumi fitinin de yafa nka belebele tɛ ka d'a kan ala ye belebele yafa kɛ tuubi de ye fɛn bɛ belebele yafa o ye tuubi de ye o la n'o don olu ko k'a fɔ ko jurumi belebele de eh, tɛ yafa ni nin baara ninnu kɛli ye dɔnnikɛla wɛrɛ dɔw ko la hadisa mun na ni ala kira ye jurumi belebeleba fɔ k'o bɔ a la o fɔla fɛn mun na an b'olu to o cogo la mm. nka ala kira ma jurumi belebeleba fɔ k'a bɔ a la mun na mm-hmm. an b'o fana to jurumi bɛɛ kan mm-hmm. o kɔrɔ ye jumɛn ye n bɔra ka hadisa mun fɔ n'o ye farida seliw ni ɲɔgɔn cɛ la ani juma ni juma ani sunkalo ni sunkalo kira ye jurumi belebeleba kofɔ olu la a ko olu bɛ jurumi yafa n'a tigi ma don belebele la nka mun ye k'a fɔ ko asura don suni a bɛ jurumi yafa san kelen jurumi yafa kira ma belebele fɔ a ma fitinin fɔ o la ko jurumi bɛɛ ye jurumi ye i n'a fɔ arafa don suni k'o bɛ san fila yafa cogoya mun na mhm. a ma belebele fɔ a ma fitinin fɔ o la jurumi bɛɛ ye jurumi ye dɔw taala nin taabolo in kan mhm. nka dɔw taala k'a fɔ ko la an bɛ a fasara ni hadisa dɔ ninnu ye ko belebele sen tɛ a la ni mun filɛ nin de ye kɔrɔfɔ fila ye dɔnnikɛlaw bolo dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan o de ye k'a fɔ ko jurumu belebele t'a la ka d'a kan o bɛ yafa ni tubi de ye maa min bɛ jurumu belebele la n'i tubila ka bɔ a la ala b'o yafa nka fitinin tɔ ninnu sa nin tile kelen sunni o bɛ kɛ ala taala ka sɔnfɛn ka d'i ma san kelen jurumu ala b'o bɛɛ yafa ka bɔ i kan na alakira ye nin fɔ a tile tannan in o sunni samantiya la a sun donko ɲuman mhm. o de ye i ka tile kɔnɔntɔnnan k'o sun k'o fara tannan kan mhm. ka d'a kan abdulahi ibn abbas ka hadisa la mhm. a ko ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni ala ye n balo ka se san nata ma n bɛna tile kɔnɔntɔn ani tan sun ɔ tile kɔnɔntɔn in o de tɔgɔ welela k'a fɔ ko taasuwa o taasuwa o o taalen don ka bɔ tisaa de la tisaa ye arabukan na kɔnɔntɔn ye ni mun filɛ nin i ka kɔnɔntɔn ni tan sun o sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam bi assunna alqawliya naamu nin kira ka sunna ye mun ye kumakan ye nka a yɛrɛ m'a kɛ kosɛbɛ a ko n b'a kɛ ala y'a ka fatu la k'a sɔrɔ a wagati ma se naamu o la o sabatila k'a fɔ kira ka sunna dɔ don sallallahu alaihi wasallam naamu ɔ nin ye hadisa dɔ ka fɔcogoya ye abdullahi bin abbas ka hadisa wɛrɛ bɛ yen tuguni

a ye tile kelen sun ka kɔn a ɲɛ wali a ye tile kelen sun a kɔfɛ o la nin hadisa in n'i ye o lajɛ i b'a faamu o kɔnɔna na k'a fɔ tile kelen sunni a ɲɛ walima tile kelen sunni a kɔfɛ o de ye fɛn fɛn minnu laɲinina o de kama ibnul qayyim rahimahullah zadul maadi kɔnɔna la a ko ko jɔyɔrɔ saba de bɛ ashura sunni na a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye i ka tile kɔnɔntɔn ani tan ani tan ni kelen i k'o bɛɛ sun kɔnɔntɔn tan tan ni kelen o la i ye tile saba sun ko nin de bɛ a bɛɛ sanfɛ a kɛli k'a dafa o ye nin ye ka da abdulahi bin abbas ka nin hadisa in kan mun bɛ imam ahmad ka musnadu kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen jɔyɔrɔ filanan i ka kɔnɔntɔn ni tan sun a ko ko hadisa caman nana o de kan hadisa caman nana o de kan a jɔyɔrɔ sabanan n'a laban sa i k'i yɛrɛ wasa ni tile tan dɔrɔn sunni ye i tɛ fɛn sun a kɔ i tɛ fɛn sun a ɲɛ ka dan o dɔrɔn sunni ma k'o de ye a jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ lafulen o la maa mun b'a fɛ ka asura sun ima i ka tile kɔnɔntɔn ni tan ani tan ni kelen sun mhm. wali i ka tan ni kɔnɔntɔn ni tan sun mhm. wali i k'i yɛrɛ lawasa ni tan kelen dɔrɔn sunni ye ibnul qayyim rahimahullah a ko ko nin jɔyɔrɔ damadɔ mun fɔlen filɛ nin o de bɛ mhm. asura sunni na dɔnnikɛlaw ko mun na i ka kan ka dɔ sun ka kɔn tile tan ɲɛ mhm. ko kodɔn caman b'o la a kodɔn fɔlɔ ye duman ye mhm. k'i ka barikada cɛya ala ye ka d'a kan ala kira sallallahu alaihi wasallam a fɔla a ye ko yahudiyaw tun bɛ don in bonya mhm. o fana bɛ sun a kɔnɔ k'o bɛ ala barikada ɔ ni yahudiyaw ye ala barikada ka se 50 porosan na kira manton ka kan ka ala barikada ka se san porosan na a bɛ kɛ ka ala barikada kelen a filanan ye duman ye ka kitabu dungew fɔnko ɲɔgɔnya hmm. olu y'o balan tile tan dɔrɔn na hmm. anw tɛ dan tan ma anw bɛ kɔnɔntɔn fara an ta kan
walasa an n'o ka bɔ ɲɔgɔn na an n'o ka bɔ ɲɔgɔn na hmm. fila
a sabanan ye mun ye dɔnnikɛlaw ko a kun ye walasa sigana kana don i ka asura sɔrɔli la sigana kana don a la cogo duman na ni maa mun ye baara kɛ ni a daraja kɔrɔtalen i n'a fɔ ibnul qayyim y'a fɔ cogo min na i ye tile kɔnɔntɔn sun ka tan sun ka tan ni kelen sun kalo ko mana kɛ cogo o cogo la e kɔni b'a sɔrɔ walasa a kana taa k'i to o la n'i y'o lajɛ i b'a ye o ni alakira sallallahu alaihi wasallama a ka kɛwali dɔ bɛ bɛn abdullahi ibn abbas bɛ mun lakali anw ye k'ale ma alakira ye fewu a bɛ don sun a banbannen don a sunni na a b'a don fisaya ka tɛmɛ don tɔw sunni kan k'ale m'o ye alakira ye k'o kɛ kalo si la ka tɛmɛ jɔminɛ tile tannan kan n'o ye asura don ye o la o b'a jira k'a fɔ asura don k'i jija a ma kana taa k'i to o ye kira ka taabolo ye o de kosɔn ko sunna muakada don kira ka sunna gɛlɛn don o la walasa i ka se ka a don in ka sɔrɔ i bolo siga kana k'a la i bɛ kɔnɔntɔn sun ani tan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i filila kalo jate la n'i ye kɔnɔntɔn sun n'o de tun y'a ye alihamdulila i y'a sɔrɔ ni tan yɛrɛ fana de y'a ye kɔnɔntɔn min n'i y'o sun o baraji b'i ye e ye yahudiyaw fɔnko ɲɔgɔnya e ye ala kira ladege sallallahu alaihi wasallam o kama dɔnnikɛlaw ko ko nin ye a kodɔn dɔ ye ka d'a kan kalo ko bɛ ɲagami a dɔ la hali an yɛrɛ fɛ an ka jamana kɔnɔna la ɲinan san na ɲagami bɛ yen kalo ko la jate min bɛ yen ni an ka kalo ye kulu ka jate kɛla o ye o de ye k'a fɔ kalo ma ye mugan kɔnɔntɔn na a dafara bi saba la nka diɲɛ jamana caman na olu y'a ye mugan kɔnɔntɔn i n'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan maa dɔw ka jateminɛ bolila kan k'a fɔ ko mugan kɔnɔntɔn ko kalo tun bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ a kunnafoniw ma se a se yɔrɔw la ɔ o mun filɛ nin ye o bɛ na ni sigasiga dɔ ye ko la nka i ma fɛn mun ye sariya t'i ɲininka o la an bɛ baara kɛ ni mun kibaruya dila an ma an bɛ baara kɛ n'o ye nka k'a jira k'a fɔ kodɔn dɔ bɛ tile kɔnɔntɔn sunni na ani maa min ye kɔnɔntɔn sun ka tan sun n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ kalo yeli tun sabatila nka kibaruya de ma se ka di mɔgɔw ma di ko ɲuman na alihamudulila i ka kɔnɔntɔn don ye asura don i y'a sɔrɔ ɔ ni mɔgɔ min yɛrɛ fana dun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e y'i wasa don tan na ka da kibaruya mun dila e ma i y'a sɔrɔ dɛ nka mun ye kɔnɔntɔn ni tan sun o tigilamɔgɔ ta ye dɛngɛniya ye kosɛbɛ ka tɛmɛ i ta kan o de kosɔn dɔnnikɛla dɔ ye nin fɔ ko kodɔn mun bɛ kɔnɔntɔn sunni na a dɔ ye walasa hali ni fili donna jate la kalo daminɛ la i kɔni ka bɛn asura don ma ko nin y'a kodɔn dɔ ye wallahu ta'ala a'lam ko fila kɔni don i bɛ jɛ a don sunni kɔ k'i ka kɔɲɔ kɛ a sunni tɛ wajibi ye a wali i ka jɛ kɔɲɔ dumuni kɔ k'a don sun nka fɛɛrɛ wɛrɛ t'a la k'a fɔ misaliya bolo ma i bɛ kɔɲɔ dumuni kɛ a don dugujɛ i k'o sun o bɛ k'a nɔrɔbila o tɛ k'a nɔrɔbila ye dɛ ima don min bɛ kɔn a ɲɛ i k'o sun k'a n'o tugu ɲɔgɔn na walima don min b'a kɔfɛ i k'a n'o tugu ɲɔgɔn na nka ale kɔni sunni foyi tɛ se ka o nɔrɔbila sunni tɛ wajibi ye kira ka sunna gɛlɛn don n'i jɛnna n'a ye kɔɲɔ ka kɛ k'a sɔrɔ i sunnen don alihamdulila i bɛ ka baraji sɔrɔ n'i yɛrɛ fana dun ko k'i tɛ se ka jɛ kɔɲɔ dumuni kɔ i ye sun tigɛ sariya la jalaki t'i kan baraji ɲini don i tɛ jalaki a la n'a y'a sɔrɔ e ye tile kɔnɔntɔn sun o kɔnɔntɔn sunni baraji b'i ye nka kira ko ko mun bɛ san kelen jurumi yafa o tɛ kɔnɔntɔn ye o ye tannan in dɔrɔn de ye

wa nusawwimu sibiyanana ko an bɛ tila k'an ka denmisɛnninw fana lasun a don na o kɔrɔ ye maakɔrɔw tun b'a sun mhm. u ka denmisɛnninw o bɛ tila ka olu fana lasun a don na k'olu tun bɛ tulonkɛfɛnw dilan si la mhm. k'a di denmisɛnninw ma n'o ko kɔngɔ b'o la o bɛ kasi la kɔngɔ la o b'o lanɛgɛ ni tulonkɛfɛn ninnu ye fo ka se ka sabali ka se tile binni ma walasa o kana dɛsɛ asura don sunni na hmm. n'i ye nin hadisa in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ asura don a sun donni maakɔrɔbaw b'a kɛ cogoya mun na a ka kan i ka denbaya la i ka denmisɛnninw fana bila ka sun cogo kelen na i ka sahabaw ka lahalaya lajɛ yani eh, a dɔw la ni hadisa in n'a fɔla dɔw b'a jateminɛ komi sunkalo sun don mhm. ko sahabaw tun bɛ tulonkɛfɛnw di o denw ma k'o lanɛgɛ walasa u ka se ka ɲina kɔngɔ kɔ mhm. u ka se ka sun a fɔla hadisa in fɔla asura sunni de la mhm. a bɛ bukari kɔnɔ k'a minɛ ka bɔ rabi bintu muawizi yɔrɔ ale de y'a lakali tan nin cogoya la o la ni sahabaw tun bɛ o denw lanɛgɛ asura sunni na a ka kan anw yɛrɛ fana k'o ladege o de kosɔn k'a sun k'i ka denbaya bila sunni na a ye muso ni denw hali denmisɛnnin fitininw k'olu bɛɛ bila sunni na k'o lanɛgɛ o ye ala kira ka sahabaw ka taabolo ye kira t'i bali a don sunni na f'a k'a sɔrɔ don mun na fisamantiya ka bon o la hɛrɛ mun b'a kɔnɔna la a ka kan e n'i ka denbaya bɛɛ de ka jɛ a hɛrɛ la walasa a ka taa damu alijinɛ kɔnɔ o kosɔn i ka kan ka i denw fitininw bɛɛ bila sunni na walasa u ka fisamantiya sɔrɔ ala k'an bɛn sawaba ma kɔrɔfɔ kɛnɛma dɔnnikɛlaw bolo ni sunkalo sunjuru bɛ maa mun kan na asura don sela k'a sɔrɔ e ma juru in sara i bɛ se ka asura sun basi foyi t'a la ka d'a kan hadisa tɛ yen ala kira ko mun na sallallahu alaihi wasallam k'i kana baraji ɲini sun don ka sunjuru to i kan na kelen a filanan asura don ye tile kelen de ye san kɔnɔ n'a tɛmɛna a tɛ na fo san wɛrɛ ɔ sunjuru dun o bɛ se ka sara fo ka se sunkalomakɔnɔ ma ayisa tun ko k'ale tun bɛ sunjuru sara sunkalomakɔnɔ kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ sunjuru sarali sunkalomakɔnɔ kɔnɔna na o bɛnnen don ɔ n'i y'a lajɛ asura bɛ tɛmɛ an bɛ sɔrɔ ka don sunkalomakɔnɔ la asura sunni sahabaw ma tulonkɛ kɛ a la o kama a ka gɛlɛn i k'a fɔ ko ayisa tun tɛ asura sun o kosɔn a ka gɛlɛn i k'a fɔ ko sahabamuso tɔ ninnu ko bɛɛ tun bɛ tila o ka sunjuru de sara la ka sɔrɔ ka asura sun n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ asura sun tun da don sunjuru sara la sahabamuso tun b'a lakali anw ye n filɛ ka hadisa mun fɔ rabi bintu muawiz ale ye ala kira ka asura sunko fɔ ani o yɛrɛ ka asura sunko fɔ hali k'o ka denmisɛnninw lasun asura don na a y'o bɛɛ fɔ nka a ma fɔ ko ni sunjuru tun tɛ olu minnu na o b'a sun o b'a jira k'a fɔ asura don sunni ka sunkalo sunjuru to i la baasi foyi t'a la olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la i bɛ ka asura sun baraji sɔrɔ i ka sunkalo sunjuru ye i b'a sara wagati la wagati mun ni sariya ye jɛn d'i ma kɛli la wallahu taala alam ka lafɛrɛ kɛ i ka denbaya ye asura don na baasi tɛ a la a bɛnnen don sariya la nka n'i ye dɛngɛniya wɛrɛ de bila a kɔnɔ o ye fili ye ka d'a kan dɔw b'a fɔ ko sanyɛlɛma don don ɔ ko ni mɔgɔw y'o da ko mɛlɛkɛw bɛna mɔgɔw ta k'o peze mm. ɔ ko ni a yela k'a fɔ k'i ka girin k'i ka dun ka fa bɛ sabati san bɛɛ kɔnɔ o kɔnɔ o ye fili ye nka ka dumuni dilan a la jango n'aw sunna ka suntigɛ duman kɛ ka mm. denbaya lanisɔndiya ni a ye o bɛnnen don a kɔnɔna na baasi t'o kɛli la hadisa dɔw bɛ yen minnu bɛ o kuma fɔ hali n'a y'a sɔrɔ kuma bɛ hadisa in na dɔnnikɛlaw bolo nka a kɔni kɛli baasi tɛ a la wallahu ta'ala a'lam k'a kɛ kantigɛli don ye o ma na ka bɔ ala kira yɔrɔ fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka lafɛrɛ mun kɛ ka denbaya ye dumuni na ɔ ni o lafɛrɛ in bɛ kɛ ni fɛn dɔ kantigɛli ye k'a kɛ o la nka k'a kɛ i n'a fɔ seli don kantigɛli ka kɛ a la o tɛ fɛn ye fɛn min sabatira ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ɛɛ asura don ye donba ye silamɛya kɔnɔ an yɛrɛ fɛ yan laada la a bɛ fɔ ko donba don mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko sanyɛlɛma don don ko sanyɛlɛma a bɛ fɔ tan cogo la o sababu la mɔgɔ bɛ bila fili dɔw la a fili dɔw bɛ se ka se filankafoya ma o fili misaliya dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ minnu b'a dɛngɛniya k'a fɔ ko san maratigiya bɛ jinɛ dɔw bolo jinɛ setana ye walima ruhaniya ye san maratigiya bɛ o de bolo o la a ka kan ka san saraka bɔ o saraka in bɛ taa bolo jumɛn na kuma dɔw la a bɛ fɔ ko cɛw bɛɛ ka dɔrɔmɛ kelen kelen bɔ musow bɛɛ ka dɔrɔmɛ fila fila bɔ ɔ bɛɛ ka shɔ tobi i ka so walima bɛɛ ka shɔ kɛ saraka ye mhm. ɔ nɔntɛ ɲinan san a bɛ nin jinɛ masina in bolo a bɛ nin ruhaniya masina in bolo mhm. ale ka ko man nɔgɔ mhm. a n'a ma nin kɛ saraka ye balaw bɛ caya san kɔnɔna la ni nin dɛngɛniya sabatila i dusukun na i bɛ bɔ diina kɔnɔ ka d'a kan filankafoya don san y'ala de ta ye fɛn bɛ k'a kɔnɔ ala de ka ko kɛta don ani foyi jɛlen tɛ foyi la wala yushriku fi hukmihi ahada foyi tɛ ala jɛɲɔgɔnya a ka kiti la hɛrɛ mun bɛ kɛ san kɔnɔ tɔɔrɔ mun bɛ k'a kɔnɔ nin bɛɛ bɛ fara ala taala de la n'i y'o danbetiya ka taa fɛn wɛrɛ ma mun tɛ ala ye o ye filankafoya de ye o kama an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la i kana taa san saraka ɲini mɔgɔ si fɛ k'a k'a ɲinan san saraka ye duma ye k'o fɔ n ye o tɛ yen mhm. san saraka tɛ yen ni saraka bɛ yen san na o ye jaga de ye o ye nafolotigi de ko ye o de b'a bɔ a ka nafolo la k'a di mhm. nka k'a fɔ san ɲɛli n'a tiɲɛni o kan ka kɛ ni nin saraka masina bɔli ye a dɔw la ko nɔnɔ kɛnɛ mhm. a dɔw la ko eh, shɔ mhm. a dɔw la ko dɔrɔmɛ kelen kelen cɛw dɔrɔmɛ fila fila musow walima n'o n'a ɲɔgɔnna nin tɛ ala kira ka taabolo ye n'i y'a kɛ ni dɛngɛniya de ye k'a fɔ ko jinɛ setana dɔ de bɛ san b'o bolo e bɛna o jinɛ setana in de jansa walasa san ka diya a bɛ lase filankafoya ma i n'a fɔ a laada dɔ ye dɔw bolo o bɛ taa fɛn na san nasi bɛ ni san yɛlɛma sera o bɛ nasiw dilan k'a di ko nin ye san yɛlɛma nasi ye kira m'o dilan ka di sahabaw ma dɛ ala kira m'o dilan ka di sahabaw ma n'a tun dila sahabaw tun b'a fɔ an ye dɛ ɔ ni kira ma san nasi dilan ka di sahabaw ma e ka dɔnniya bɛ bonya ni ala kira ta ye cogo duman na n'e bɛ san nasi dɔn ko kira t'o dɔn i b'a dɔn nin yɔrɔ la ko nin ye fili de ye o ye waleya dɔ ye mun bɛ kira ka taabolo fɔɲɔgɔnya a tɛ bɛn o cogoya kelen fana na wali dɔ wɛrɛ duma ye tuguni ɛɛ ka i ko ji la k'a fɔ misaliya bolo ma bi ye san yɛlɛma ye n'i ko ji la su in na ko datanfɛn bɛɛ da bɛ minɛ a la o tɛ kinni kɛ o tɛ foyi kɛ bɛɛ kan ka t'i ko ba la walima bɛɛ ka t'i ko kɔ la n'o kɛra san bɛ ja nka n'e m'i ko kɔ la walima ba la i ka san tɛ ja i la olu fana tɛ ɲɔgɔn ye sira la ka o dɛngɛniya k'a fɔ ko kɔ la koli san yɛlɛma ji koli k'o de bɛ san ja walima a kobaliya de bɛ san goya o mun filɛ nin ye o t'ala kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam ɔ wali k'a fɔ ko kalo araba laban mɔgɔ t'i ka fini ko o kɔnɔna la walima mɔgɔ yɛrɛ tɛ ko araba laban na ka d'a kan k'o ye araba gale ye o ye araba juguni ye arabani ni mun filɛ nin nin tɛ alisilamɛya ka taabolo ye an k'an yɛrɛ yɔrɔ majanya ka bɔ ninnu na laharama kalo de ye kalo in ye kalo bonyalen don alabato kalo don ni silamɛya ye kalo min bonya walima a ye don min bonya ka ca la a bɛ bato de bila a kɔnɔ n y'a fɔ n ka kuma dɔw la ka tɛmɛ i b'a sɔrɔ don o don min bɛ yen ni silamɛya ka donba don bato de b'a kɔnɔna na min bɛ mɔgɔ masurunya ala la nka fɛn tɛ k'a kɔnɔna na min bɛ mɔgɔ mabɔ ala la o kosɔn an k'an yɛrɛ kɔrɔsi a ko la kosɛbɛ ala kira sallallahu sallam danna yɔrɔ mun na an ka dan o yɔrɔ la kira ma mun kɛ foyi kana an bila o kɛli la a dɔw la maa dɔw ka fɛn ɲini sira don a ka fɔ yen nɔ ko ka siran ala ɲɛ ala ma sira mun d'i ma k'i ka fɛn ɲini n'a ye diinɛ tɔgɔ la n'i yɛrɛ bila a la alikiyama jɔ don na kunko b'a la dɛ o de kosɔn lakdaritigi b'a fɔ an ye a ka lakdari kɔnɔna la k'a tɛ bɛn alisilamɛ ye ka dun dumuni kɛ ni diinɛ ye o kɔrɔ ye k'i ka sɔrɔ ɲini diinɛ tɔgɔ ye an k'an yɔrɔ majanya ka bɔ o la o cogoya kelen na fili dɔ bɛ mɔgɔw bolo kalo in kɔnɔna la n'o de ye dɔw b'a jate k'a fɔ silamɛw ka sanyɛlɛma ye nin ye o don ye kalo tile tannan don ye o la n'o don mɔgɔ wɛrɛ dɔw diinɛ wɛrɛ dungew olu ka sanyɛlɛma olu b'o kɛ cogoya mun na o b'a laɲini k'a fɔ ko silamɛw fana k'o ta kɛ ni silamɛya sira ye k'a fêter quoi k'a fêter o sababu la ɲɔgɔn dalajɛw bɛ kɛ dɔw bolo a don tile bɛ ɲɛnamaya dɔw bolo ni nisɔndiyaw ni ɲɛnajɛw yɛrɛ ni fɛnw ye nin tɛ ala kira ka taabolo ye dɛ kira ye bato d'an ma a kɔnɔ n'o ye sun ye ɔ sundon don o tɛ seli kɛ don ye e m'a ye jumadon mhm. jumadon ye dɔgɔkun seli ye mhm. sun tɛ don a kɔnɔ mhm. ka d'a kan seli don don ɔ o cogoya kelen fana na ɛ nin don in tɛ seli don ye o kosɔn sun bɛ don a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko asura tun ye seli don ye silamɛw bolo sun tɛ don a kɔnɔ sun tɛ don seli don kɔnɔna na kosɔn sun tɛ don juma na k'a dabɔ a kama ka sun jumadon fɛ o tɛ kɛ ka d'a kan dɔgɔkun seli de ye jumadon ye sun tɛ don seliba la sun tɛ don selincinin na maa min bɛ arafa kɛnɛ kan o tɛ sun arafa don na o ye ale ka selidon de ye o don dugujɛ de ye mɔgɔ wɛrɛ minnu tɛ arafa kɛnɛ kan olu ka selidon ye o de kosɔn minnu tɛ arafa kɛnɛ kan o bɛ arafa don sun minnu bɛ arafa kɛnɛ kan o tɛ arafa don sun o la Selidon o tɛ sundon don ye nin b'a jira an na k'a fɔ ko asura don tɛ selidon ye silamɛya la nka silamɛya donba dɔ don an bɛ sun a kɔnɔ ka ala barika da sun tɛ don selidon kɔnɔna na o kosɔn k'a kɛ selidon ye i bɛ baara kɛ mun kɔnɔna la mun ye seli baaraw ye o t'ala kira ka taabolo ye sa sa a ka kan an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la mun bɛ yen n'an b'o fɔ k'a laban mhm. dɔnnikɛlaw ka fɔɲɔgɔnya b'o la ka a fɔ a don na ala ka san wɛrɛ jira an na mhm. ala ka san hɛrɛ caya k'o dugawu ɲɔgɔn don ɲɔgɔn ye i n'a fɔ an ka seliw la an bɛ dugawu minnu kɛ mhm. yala o bɛ bɛn walima o tɛ bɛn ni mun filɛ nin dɔnnikɛlaw y'a ye cogo fila la o ye cogo fila cogo jumɛn na yala sanyɛlɛma foli bato don wa wali laada don bato don wa wali laada don nin cogoya in nin de ye cogo lajɛ cogo fila ye a la dɔw y'a lajɛ ni bato lajɛli na ye olu ye bato lajɛli fɛn de ta ka jɔ a la o la ni bato lajɛli fɛn don an ka kan ka o lasulu segin ka taa ala kira ma sallallahu alaihi wasallam yala kira n'a ka sahabaw olu tun bɛ dugawu don ɲɔgɔn ye a don na wa harisa tɛ yen o la k'a fɔ kira n'a ka sahabaw k'o tun bɛ dugawu don ɲɔgɔn ye sanyɛlɛma don na an tɛ hadisa sɔrɔ o la o la minnu y'a lajɛ ni bato lajɛli ye o ko madama an ma lasulu sɔrɔ nin bato in na ka bɔ ala kira yɔrɔ k'a tɛ bɛn n'i y'a kɛ i ye bidaa kɛ o y'o ka jija yɔrɔ ye a filanan ye jumɛn ye minnu ye a lajɛ ni laada lajɛli na ye mɔgɔw ka foliw kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye laadala ko don dɔw y'a lajɛ nin lajɛ cogo la ibnu uthaymin rahimahullah ale y'a lajɛ nin lajɛ cogo de la ibnu saadi tafsir saadi tigi ale y'a lajɛ nin lajɛli cogo de la Sheikhul islam ibnu taymiyya rahimahullah ale y'a lajɛ nin lajɛli cogo la a ka kalanden ibnul qayyim ale fana y'a lajɛ nin lajɛ cogo la o kama olu y'a fɔ ko al-aadatul qawliya wal fi'liya al-aslu fiha al-ibaha fɛn minnu bɛ a la ni laadala kumaw don ani laadala walew don mhm. ko lasulu ye mun ye o de k'a fɔ k'a bɛ bɛn mhm. an t'o lajɛ ni bato lajɛli o la a bɛ bila laada minɛn kɔnɔna la i n'a fɔ an fɛ yan dugu mana jɛ an bɛ ɲɔgɔn fo sɔgɔma karisa i ni sɔgɔma hɛrɛ sira wa mhm. ala ka tile hɛrɛ caya ala k'an ka bato minɛ ala ka labanko ɲuman d'an ma i tɛna fɔ k'i bɛ harisa dɔ sɔrɔ ko kira ka sahabaw tun bɛ taa ɲɔgɔn fo sɔgɔmada fɛ o foli in kɔnɔna na o dugawu kɛ ɲɔgɔn ye nka o y'an ka laada ye an bɛ taga an ka maakɔrɔbaw fo o ye dugawu k'an ye e bɛna hadisa dɔ sɔrɔ ko kira ka wagati la sahabaw tun bɛ taa ɲɔgɔn fo sɔgɔmada fɛ k'o to ka mɔgɔkɔrɔbaw fo sɔgɔmada fɛ o dugawu kɛ e b'o hadisa sɔrɔ a ne m'o hadisa sɔrɔ e bɛna nin bila min donc o fana ye bida ye o de kosɔn dɔnnikɛla fanba y'a ye k'a fɔ k'a bɛ don laada de kɔnɔna la o la ni fɛn tɛ laada kɔnɔna la mun bɛ sariya tana kuma fɔtaw la walima kɛwale la sariya la baasi t'a kɛli la ka dugawu don mɔgɔ ye hɛrɛ la ɔ laada ko don ni fɛn t'a kɔnɔ mun bɛ sariya tana baasi t'a kɛli la olu y'a ye tan nin cogo la o kosɔn ibn uthaymin rahimahullah a b'a fɔ ko eh, ale kɔni t'a ye k'a fɔ mɔgɔ ka mɔgɔ daminɛ ni a ye nka ni mɔgɔ ye dugawu don i ye a la ala ka san hɛrɛ caya k'i k'a laminɛ ka d'a kan ale b'a don laadaw kɔnɔna la ale m'a don bidaa kɔnɔna la nin mun filɛ nin ne dɔnnikɛlaw ka kumakan ye a la fɛn mun da jɔlen don jija de kan ɔ fɛn mun jɔra jija kan hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a la wa bɛɛ fana ka laɲini ye sawaba de sɔrɔli ye ni maa mun ye mun ta nin na basi t'a la n'i y'a suganti a dɔnnikɛla minnu ko k'a fɔ k'a fɔli bidaa don an t'a fɔ a banna mun fana ko ayi dɔnnikɛla wɛrɛ minnu y'a suganti laadala ko don bidaa tɛ fɔ laadala ko ma olu y'a bila o minɛn kɔnɔ n'o ka jija ye alihamudulila o fana y'o bannen de ye alahu taala b'a dɔn sawaba ye mun ye nin na ka d'a kan n'i y'a ye jija kɛra a la dɔnnikɛlaw bolo o kɔrɔ ye dalilu de ma na mun b'a bali walima mun bɛ yamaruya di a la o de kama jija kɛra a la o la ni jija kɛra a la yɔrɔ o yɔrɔ la a man kan k'a fɔ dɔ ka dɔ kɛ bida mɔgɔ ye n'a sababu ye a man kan k'a fɔ dɔ ka dɔ bila sunna kɔnɔ ka dɔ b'a kɔnɔ n'a sababu ye nin ne dɔnnikɛlaw ka kumakan ye a la n y'a kanu k'o kɛ ka sigi in kuncɛ an b'ala deli ala k'an bɛn sawaba ma ala ka sura caman jira an na ala ka an dɛmɛ a bato kɛko ɲuman na ala k'an kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma ka jannatul firdausu k'an bɛɛ sigiyɔrɔ laban ye ka bɛɛ fo i sigiyɔrɔ la ka ala deli ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ y'a sigiyɔrɔ la n bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ in na wa salamu alekum warahmatulahi wabarakatu